kamelew an bɛ aw fo tuguni an bɛ ni aw ye o diyala anw ye an bɛna kalan min ye bi o bɛ kuma kamelew ani sangawuri ko la sangawuri ye mun ye fɛn min bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni nka ka laban ka kɛ jamako ye kelen b'a ta kelen wɛrɛ b'a ta a bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni i b'a ye a bɛ bari ka dugu bɛɛ ta ka jamana ta fo ka taa jamana kɔ kan o le ye sangawuri ye fɛn kuraw lo ni kɔrɔma tɛmɛna kurama bɛ na yo tile bɛ bin cogoya min na su bɛ ko dugusɛ bɛ gɛ sangawuri o bɛ sɔrɔ fani donyɔrɔ fanfɛyɔrɔ la an kanbelew fɛ ani an sunguruw fɛ i b'a ye sisan sunguru caman bɛ dileki don ka o fari tɛ sutara o bɛ o fari yira kɛnɛ kan dɔw bɛ kolonkisɛw kɛ ka siri o sen na o kɛla sangawuri dɔ ye ele k'a ye kalisa ka sen siri ni fɛn dɔ ye ele fana ka dɔ san ka siri i sen na kun labɛn cogo an ka kamelew olu bɛ o kun labɛn ka ɲɔgɔn filɛ karisa k'a kunkolo labɛn nin cogoya la ne fana bɛ n kunsogo labɛn nin cogoya la nka ele kunkolo dancogo ani karisa ta dancogo tɛ kelen karisa ka mɛsi don a kunkolo la ele fana bɛna mɛsi don i kunkolo la aw tɛ kelen borokumaden looru min filɛ nin ye ten ala k'a bɛɛ dan danna danna danna danna a ka jan ni ɲɔgɔn ye o cogoya la fana a ka anw adamadenw da danna an man kan ka ɲɔgɔn suma ni ɲɔgɔn ye nka bibulu bɛ mun fɔ sangawuri ko la bibulu bɛ kuma anw fɛ romɛkaw ka kitabu la a sura tan ani fila a vɛrise kelen ko aw kana aw yɛrɛ kɛɲɛ ni nin duniya tagamacogo ye aw kana aw yɛrɛ kɛɲɛ kana i yɛrɛ kɛɲɛ n'i sigiɲɔgɔnw ye kana i yɛrɛ kɛɲɛ n'i tagamaɲɔgɔnw ye aw tɛ kelen balimacɛ balimamuso kamelenw aw min bɛ ne lamɛnna ni anw ma an yɛrɛ kɔrɔsi ni anw tugula sangawuriw kɔ nin duniya ka sangawuriw sutanako b'a la fɔlɔ an bamusow tun bɛ o yɛrɛ sutura an balimamusow tun bɛ o yɛrɛ sutura nka bi don sunguruw bɛ dileki don k'i farigolo bɔ kɛnɛma k'i sinbaraw yira yɔrɔ bɛɛ k'o kɛla sangawuri ye sangawuri ɲuman tɛ a bɛ an bamusow lebu ka an balimamusow lebu kanbelew ala ko an kana an yɛrɛ suma ni ɲɔgɔn ye nka ko an ye ale ka ala ka ɲɛsiranya ɲini ni ele bɛ fɛ e sanga ka wuri kamasɔrɔ o le ye sangawuri kɔrɔ ye ko ele sanga ka wuri ele ka kɔrɔta nka ala ka kuma bɛ mun fɔ an ye ko mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ majigi ale ala bɛ o kɔrɔta nka mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ kɔrɔta ale ala bɛ o majigi e bɛ mun sangawuri lo ɲinina o le kosɔn an b'i welela nin wagati nin na nin sangawuri la kow bɛɛ dabila k'i dusukun di yesu krista ma kamasɔrɔ ale lo sala ele ye gengeyiri kan i ka sangawuri ko o t'i ni don arijinɛ na i ka sangawuri ko o t'i tɔgɔ sɛbɛ lahara kitabu banbali la nka min bɛ se ka ele kisi o ye yesu ye yesu sala ele ka jurumu kosɔn yesu sala ka ele kisi kanbele sunguru an tɛ se ka an da don a bɛɛ la bi nka an bɛ se ka min f'u ye mɔgɔ min sanga wurila o ye mɔgɔ min ye min tɔgɔ sɛbɛla arijina kitabu la min ka kisili nɔgɔyala ye yesu ka o kɛ an ye ka ban a ye sɔn yesu ma a na kisi amina